iyi ikhala ndi video yanga yomaliza on my events amene achitikawo now amalawi Ndakhala ndikukuuzani kuti Dan Kuwali anamupha Chilima. Eh, umamuda Dan Kuwali iweyo. You don't like that guy. Ndikuti no, Dan Kuwali killed his friend. Chilima anaphedwa masterminded by the people close to him.

ndichakuti Dan Kuwali ndi, ndi Saulosi amachezatu ndichimodzimodzi ine ndikhale ndi azinzanga achina Alan Mtata Alan is my friend then Alan apange mastermind imfa yanga I can mention all my friends kuti azinzanga wawo apange mas sizingachitike you, you have to know saulos chilima uja anapangidwa surround ndi ma enemies amwene mmene ikuyendera ko- komiti kungoti i don't like eh, mmene akupangira akufunsira wotenya milandu maf- ma- mafunso ake you know koma i can understand wotenya milandu kuti akuchita mantha sinanga system ili chonchi dani kuwali nayo zimene amachita anthu akuluakulu a- amene ali ali ku malawi apanga hold power dani kuwali anali kuchanko amaphunzitsanso kuchanko nthawi zina ndi military lawyer ali ndi law firm yake ali ndi amapanga he gets involved ma, ma corrupt cases uh, procurement ya ku military imayenda through dani kuwali china chilichonse chimene chimagulidwa ku military dani kuwali amalandira kajani ka commission dani kuwali analandira bribe from sattar chilima analandira bribe yomweyo amene anamangidwa ndi ndani chilima taioneni it's a litany of insho- in- information zoonesa kuti dani kuwali is trying to protect himself now chimene chimaninyasa ndi dani kuwali ndi chakuti iye uja ndi mbuzi kwambiri amaona ngati ena ifeyo timaona ngati ifeyo ndi anthu osazindikira ineyo chimene chimandinyasa ndi chimenecho iweyo you, you have your hands in all the pots eh? in, in all the cookie jars ufuna udye apa udye apa vuto la anthu amene mumangoyika manja anu mwina mulimonse mumakhala anthu opanda ndalama that is why tindalama timene a Dani Kuwali anamphera nzawoyo tima 300000 dollars ase 300000 dollars si ndalama yomphera nzako Dani Dani Kuwali come on You kill your friend over 300,000 US dollars at that. I say, ukamaona Mary Chilima uchoma, how do you feel? When you look at Mary Chilima iwe yotani kuwali, how do you feel? Ukamamuona mwana wa Saulos Chilima uja, how do you feel? Iweyo uyu basi umangoyenda ndi kanzako ka Beni Wandawanda kaja basi bwembwembwembwe kamavala ngati ka gay kena kake ka Beni Wandawanda kamazola ka dolo ndimene makhalira basi ayi, kamazola ngati ma socialite you motherfuckers anthu opusa inu anthu opusa inu kumupha Chilima ase your friend You mastermind the death of your own friend. Basi ndo kumaenda patauni paja Kuma- kumazionesa iweyo ngati ngati nigga ulibe nzeru wazikundikira ti madigiri tako kupita ku Chanco kumakaphunzisa ngati you- you are enlightening people you are not and people amandiuza kuti you don't even you're not even a, a, a good lecturer you are not

Munthu wa he's a community guy ndi lawyer ali ku Chanco akuphunzitsa ali ku military behind the scenes you are taking bribes from amwenye tindrama ineyo ndikuuze ineyo Chiza ndimamenya deal mwinaso pa 2 weeks nditha kuimenya dola imeneyo legitimately 300000 imene waphera Chilimayi legitimately kuimenya ine nditha kupanga dola imeneyo so fast thinking sinditapha munthu wosaphaso munthu ya and uzaonesese ulikonse kumene ungapite sukamva kuti Chiza anapha munthu olo wapanga ndewu ndi anthu eh, ti- muzi- timangokhala ndi ma- ma cases ititi tating'ono anthu kumangopanga speculate because we don't commit those crimes we are not involved in those things ife ndi ma hustlers timagwira ntchito tikaimenya line ija timapanga madilu timakhala ife ineyo ndima- ineyo ndimatha kukhala mu boardroom ya Kia Motors chapa ndikumvera the big players the big ballers za dziko lapansi linoli people that are moving the economy ndikumakhala ineyo ndikumamvera nawo ma decisions opanga move millions and billions of dollars ine ndikukuuza izizi chifukwa chokuti zandinyasa pano pano nende kubwera poyera I'm pointing at you kuti iweyo dani kuwali unamupha chilima you masterminded the whole thing iweyo ndamene ukufunika umangidwe and ndikuuze Walter nyamilandu ndi gulu lanu if you don't at least pakali panopa dani kuwali is the biggest suspect in the murder of saulos chilima komano iyeyo akuchita mantha uh, even even Walter nyamilandu akuchita mantha akamafunsa mafunso akupanga mantha you you can tell kuti he's scared because ngati military led by dan kuwali ikumapanga assassinate ma leaders kupha the vice president si chinthu chakuti you have to take it lightly munthu kupanga assassinate ngati mmene alili peter mutharika uja titha kumapanga disagree ndi peter mutharika we can disagree ndi generals we can disagree ndi ma leaders athu koma when, it- when we say kuti these are our leaders they are leading the nation nde wina wake akawaphe ndi zimene anapanga kuti achina dani kuwali izitu they live in a, in, in, in a bubble yawo kuti they think kuti iwowo ah, ndi ma- ndi ma- ndi ma- ndi madolo they, they run the system they don't, they don't run the system people like us we are watching the system we are not part of the system but we watch the system we look at it timapanga assess system yathu timaona kuti uyu ndamene akupanga izi uyu ndamene akupanga izi

azinzakewo that's why timanena kuti Mary Chilima is not a suspect koma treat her as one ndi cholinga chakuti abwere ku ku commission mumfunse mzimayi uja kuti kodi do you feel kuti panali ena ake amene akanamupha mwamuna wanu I know it's painful. Komano, if you look at what that minister said, akuti anapanga report kwa Dan Kuwali, Professor General Kuwali. Information imene anabwera nayo chakwera inachoka kwa Dan Kuwali. Pamene